ụtụtụ ọma nụ ụmụnne m ndị Igbo niile nọ na mpaghara dị iche iche olee otu unu dị unu abụọla chi unu abụọla chi unu abụọla chi ọ bụ n'ihe mmemme Igbo ekunie nke unu abụọla chi ka m nọ na-akpọtụrụ unu na-asị unu kedu otu unu mere na mpaghara ọbụla ị nọ kedu otu ebe ahụ dị ị nọ n'ala Igbo ị nọ na mba ofesi ị nọ na branchị dị iche iche ọ bụgodu na Lagos a ka ị nọ kedu otu unu mere ndị nọ na Amerịka ndị nọ Germany Australia Malaysia ndị nọ na UK ebe ọbụla unu na-anọ unu anọ na Switzerland ebe ọbụla ana m asị unu unu abụọla chi ndị Amerịka unu abụọla chi Canada agaghị akpọcha niile ndị ọbụla nọ na mba ofesi ndị a na-akpọ diaspora ana m asị unu unu abụọla chi ndị eze ndị chiri echichi ndị ọzọ ndị isi ala ndị dị iche iche ndị na-achịkọta obodo unu abụọla chi olee otu unu dị ma unu ma ndị unu na-achị ọ bụ ndị na-azụ ahịa unu nọ n'ahịa Ladipo unu na Aspamda unu anọ na Aspamda a na-akpọkwa trade fair unu anọ na Alaba Oshodi Balogun Idumota Agege mpaghara ọbụla unu nọ AJ City Orile ebe niile gbaziri agbazi ahịa igbo nọcha ebe niile a ebe ọbụla unu na-achịkọlata ahịa ana m asị unu olee otu unu mere na-asị unu unu abụọla chi ọ ga-agaziri unu otu unu kwadoro n'ụtụtụ a pụọ ka unu ga-achọ ihe afọ ga-eri unu ga-achọtarịrị ya unu ga-achọta ya mmadụ ikwu ma ji unu lọta unu ana-asị Olisa bi n'igwe gịnị o meela na mmemme igbo ekunie ka m na-asị unu sị onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme ma ọ bụgodu ebe unu na-azụ ahịa ma unu chọrọ ịkọwapụta ofu ihe ma wapụ unu kpọtụrụ anyị n'akara eji mara anyị na igbo ekunie anyị ga-abịa ebe ahụ wepụta ihe ahụ unu na-achọ ma ndị nọ mba ofesi obodo amerịka Australia everywhere ebe ọ bụla unu na-anọ ọsọ ha anyị nsọ anyị ga-eme gịnị anyị ga-abịa kpọtụrụnụ anyị gwa anyị sị lekwe ihe anyị chọrọ ime obere oge ugbu a a ga-ebido iri ji unu anọ n'ala igbo unu na mba ọbụla na branch ọbụla ebe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ unu kpọọ anyị anyị ga-abịa anyị na unu nọkọọ na gịnị mmemme iri ji ndị na-agba ọfala ndị na-echi eze ọkwa na ihe anyị na-eme ana m asị unu menụnụ ka ọha niile mara o nwee ebe anyị si anya na-emete unu kpọtakwara anyị ka anyị gịnị ka anyị pịzie ya apịzie ana m asị unu biko ya gaziere unu ihe ọma mere onye ga-emenụ ibe ya unu ga-arahụ tete na-aga na-apụta ọpụpụ na mbata unu chukwu ga-echekwa ya ihe unu ga-eri unu ga-akpata ya ma nke ga-eri unu gịnị ọ gaghị ahụ unu anya onye ọbụla n'ebe ọ nọ udo ga-echekwa ya udo ga-adịrị ya n'obi udo ga-adịrị onye ọbụla ihe na-ewe onye ọbụla mkpagbu ma ihe dị iche iche dakwasara ya nwee ndidi na gịnị ọ ga-adị mma chi jiri eji ga-eme gịnị ọ ga-efo ụnụ ma na akwụkwọ nsọ sị anyị na uru uju wụ n'abalị mana oge ọṅụ wụzi gịnị n'ụtụtụ mana ụnụ ma na ụtụtụ ka gịnị abalị onye ọbụla nwee ndidi n'ime Onyenwe anyị na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị ya mma ụnụ ma na ọ bụ ambasadọ Chinyere Aneke Ogbonna onye ndu na ihe mmemme Igbo Ekunie na-asị ụnụ abọọla chi